Tar éis ardú céime go Roinn 1 a bhaint amach anuraidh, tá cuma na maitheasa ar Ros Comáin arís i mbliana. Chloíodar san agus Ard Mhacha Muineachán agus ní raibh idir iad agus Ciarraí agus Gaillimh ach aon chúilín amháin. Bheadh bua anseo go mór chun tairbhe an dá fhoireann. Dáithí de Mórdha agus Seán Óg de Paor atá i mbun tráchtaireachta.
Agus ansan ag cabhrú leis na cosantóirí tá Andrew Murnin, an lánchúlaí Garrett Murphy, ach brú nach beag á chur aige sna tosaithe, sin rud a thaitníonn ana-mhór le bainisteoirí nuair a dhineann na tosaithe an obair chruaidh. Iarracht ar dhá phointe ansan ó Dhiarmuid Murtagh agus an ceann san seolta thairis an trasnán agus, bhuel, an captaen ag déanamh cion an chaptaein ansan. Yeah scór an-deas ansin ó Diarmuid Murtagh. Tháinig sé uilig ón brú a bhí tosaithe Ros Comáin ag cur air. Aaron Brady anois ó Ail Finn agus ceann mór amach i dtreo lár na páirce. An-ghabháil ar fad ar fad amuigh ansan agus ar iompú do bhaise an chaid seolta isteach go dtí an líne lántosach mar a bhfuil Darragh Craig, Craig, má tá sé ábalta scór a dh'fháil. Thar an pas san, ní raibh sé iontach, cruinn, tabhair tharat air, thá siad éalaithe isteach anso, Murtagh arís, Murtagh! Bhuel! Ba dhóbair dom lag-iarracht a rá, ach sáite isteach sa líontán é agus ana-thús ag Ros Comáin. Yeah agus teastaíonn beagáinín den ádh uait anois is arís agus, eh, ach an, an, an ghluaiseacht sin idir, idir Heneghan agus Murtagh ansin agus, eh, coiscéim ar chlé ansin agus mar a dúirt tú, Beagáinín den t-ádh leis ach ag an am céanna chríochnaigh sé í agus seans eile! Seans eile, tá siad amach tríd agus imreoir sa bhreis acu agus an dara báire faighte ag Ros Comáin in imeacht 30 soicind. Enda Smith leis an dara ceann. Yeah agus dúirt muid roimh an gcluiche go raibh ciceanna amach fíorthábhachtach ach botún ansin ó chúl báire Ard Mhacha ansin Blaine Hughes ach neadaigh Enda Smith go cruinn é sin agus tús spleodrach Bhuel, tá cupboard nua ag teastáil uainne tréis na bliana, pé scéal é. Ard Mhacha ar an ionsaí. Iad ocht bpointe ar gcúl i gcónaí. Seo gluaiseacht an-mhaith foirne uathu, an ceann san buailte ag McConville agus thairis an trasnán agus san níos fearr as Ard Mhacha. Senan ag dul suas cliathán seo na páirce agus an áit beagáinín beag scaoilte roimis ach in ionad tabhairt fé fhéinig. níl, á sheoladh isteach dtí sna tosaithe. Diarmuid Murtagh anois ag teacht amach lasmuigh den stua arís. Tabharfaidh sé fé é fhéinig, b'fhéidir, agus an ceann san buailte aige, an ceann san buailte go hiontach aige. Tá sé pointeálta go dtí an ceann san buailte aige, ard a dhóthaint, fada a dhóthaint, pointeálta a dhóthaint, an tríú cúpla faighte anseo aige. Ruane thar n-ais arís.
Yeah agus siod an stíl atá acu chun na deiseanna a chruthú. Ní fhaca muid mórán ciceanna fada isteach fiche, tríocha méadar. Bhí ag caint ar chic mór fada ansan ó Daire Cregg agus iarracht eile ar dhá phointe. Conor Turbitt anois. An pas isteach ansan ach amach a raghaidh siad arís. Ansan buailte ar an stua nua, Andrew Murnin. Oisín O'Neill anois siúd ag féachaint i dtreo na sprice sin. Iarracht an-bhreá ar fad ar fad má théann sé thairis an trasnán agus lena cheart a thabhairt dó scór breá ansan ó Oisín O'Neill. Arís, in airde leo, cliathán thall na páirce, sin níos fearr as Ard Mhacha. Agus an tseilbh buaite agus buaite go glan ansan acu, ceann mór groí ard lasmuigh den stua, beidh seo thairis an trasnán i bhfad Éireann níos fearr ó Ard Mhacha. Ag gearradh tríd ansan, Cian McConville ach píosa an-deas gadaíochta ansan ó Niall Higgins agus away le Ros Comáin ar an bhfrithionsaí ach an chaid caillte acu, an tseilbh caillte acu. Darragh Heneghan leonta ansan lasmuigh den stua agus sin pointe nó dís an-bhreá, an dara ceann as a chéile ag Oisín O'Neill. Aaron Brady leis an gcic amach, ceann mór ard, cé a bhuafaidh sciorradh na caide? Buafaidh Andrew Murnin, a fuair cárta buí ó chiainibhín anois. Seo chugainn, Ard Mhacha. Tá siad éalaithe isteach anseo le Ross McQuillan agus sin an-bháide. Tháinig san ar fad agus tá lucht tacaíochta Ros Comáin ag rá ná raibh ach beirt fágtha siar ansan ag Ard Mhacha agus tá an maor taobh líne anseo agus tá sé ag iarraidh labhairt leis an réiteoir is dóigh liom. N'fheadar an bhfacaidh an maor taobh líne é sin, Címid anso aríst é, címid an báide anso aríst ach go háirithe. Yeah, bhuel chríochnaigh Ross McQuillan go maith an cic sin nó an pass sin ach sin ráite is dóigh liom go raibh, nach raibh ach beirt fágthaí thiar ag Ard Mhacha.
Agus críoch agus deireadh na mbeart ná go bhfuil an. Pionós san gearrtha ar Ard Mhacha. Yeah agus sin é an darna huair a Dhaithí gur tharla sé sin go Ard Mhacha agus is dóigh liom an chéad uair sa gcéad leath go bhfuair Diarmuid Murtagh, go bhfuair sé dhá phointe agus tá sé ag fáil pointe amháin anseo so sin trí phointe de bharr an riail sin a bheith briste ag Ard Mhacha. Agus 15 nóimeintí beagáinín fén a bhun fágtha anseo agus, bhuel, ní bhfuair Ard Mhacha an ráta scórála a dh'ardú agus a fheabhsú beagáinín. Sin ceann ó Ross McQuillan agus an ceann san seolta, bhuel san seolta thairis an trasnán. Cic saor. ag Enda Smith do Ros Comáin. Sin pas gleoite. Más féidir leis an fear nua ansin, Jack Duggan, é a theanntú, agus an bheart san déanta aige, tá sé buailte istigh sa chúinne ach sleaschéim dheas ansan ó Jack Duggan, tá sé éalaithe isteach i dtreo na cearnóige, trasna bhéal an bháide agus istigh sa líontán, an ceann san fachta an babhta áirithe san ag Paul Carey. Jack Duggan leis an obair ar fad. Chonaiceamar ansan é. Sleaschéim, an dallamullóg curtha aige ar an gcosantóir. Pas trasna bhéal an bháide lena dhorn.
Scór cinniúnach is dóigh liom ansin agus an rud sin a deireann siad a Dhaithí, go ngnóthaíonn na cúil na cluichí. Seans go dtarlóidh sé seo inniu. Oisín O'Neill leis an gcúl ansan ó chic saor. Chúig nóimintí fágtha acu chun an bhearna san a laghdú agus tá sé ionta é sin a dhéanamh anois. Cian McConville an ceann san. Tá sé lasmuigh den stua. An ceann san buailte aige i dtreo na sprice agus an ceann san, bhuel, sin pointe gleoite. Agus an bonnán séidthe anseo agus an bheart déanta ag an bhfoireann baile.